igbo bụ igbo ekene m onye ukwu ekene m onye nta ana m asị nke onye chiri ya zerekwanụ ebe ọbụla isi wee na-ekiri m na mgbaraba ụwa dị iche iche ana m asị ka chukwu okike abịama nke kere n'igwe kee n'ụwa ka ọ gọzie gị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana ụbọchị anyị ji echeta afọ mụrụ ụwa niile afọ na-amụpụta ife oriri nke anyị na-eri afọ na-eburu anyị mmiri nke anyị na-aṅụ afọ na-ebuje anyị ma na-ebunatakwa anyị ya ka anyị na-ekene n'ụbọchị tata dịka o kwesịrị isi wee dị dịka ọ dị na gboo gboo onye na-ekene unu n'ụbọchị tata bụ nwanne unu nwoke ugwu okechukwu obi nwanne nke ndị igbo esi m n'ala hamburg germany wee na-ewetara unu ekene nke ụtụtụ wee na-asị ka anyị gọọnụ ọfọ nke ụtụtụ chukwu kere n'igwe kee n'ụwa mana o nweghị ihe kere ya chukwu anyị na-ekwu okwu ya bụ chukwu omemgbe ọ nyịrị dibịa chukwu omemgbe ọ nyịrị pastọ chukwu omemgbe ọ nyịrị nne na nna chukwu omemgbe ọ nyịrị ife niile nke o kere eke n'ụwa maka na ọ nya nwa bụ njedebe mbido na njedebe ana m asị ya chekwebe anyị n'ụbọchị tata ihe ọbụla nke anyị na-emebe ezigbo ife ka o mee ka ọ gazie n'udo maka na ọ udo ka anyị ji wee biri dịka ụmụ Igbo n'ụwa niile ana m asị ebe ọbụla ị nọ wee na-ege m ntị n'onu ana m asị ka ihe ọma mebere gị dịka ị na-eme ihe ọma emekwasa mmadụ ibe gị maka na ọ ihe ọma ka eji wee mara ụmụ Igbo n'ebe ọbụla ha nọ ana m asị ebe ọbụla ị nọ wee na-ege m ntị n'onu marakwa amara na ala igbo na-agba yaga yaga ka onye ọbụla bụ onye nọ n'ala igbo na-eme ajọ ife ka i wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ wọọ aka mmadụ maka na ihe ahụ i mere mmadụ ọ bụrụ na emee gị ya ọ ga-adịkwa gị mma asịrị m onye igbo ọbụla bụ onye nọ n'ụwa niile bụ onye nke na-akọjọ nwanne ya ka i wepụ aka enwe n'ofe maka na nya bụ ihe ahụ ị na-akọjọ nwanne gị bụ ihe na-ebutere gị ajọ afa ọ nya na-ebutere gị ndaghachi azụ ka anyị niile were obi nwanne wee nọrọ wee wee na-emekọrịta dịka nne na nna anyị si wee kụziere anyị anyị si emekọrịta dịka ndị si n'ofu nne na ofu nna wee bịa wee gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka ya gaziere unu ebe ọbụla unu nọ wee na-ekiri anyị wee na-asị na ị na-ege anyị ntị n'onu ịkaba ahụ na-atụsa nya bụ ozi ka o jesaa ebe ọbụla ụmụ igbo nọ n'ụwa niile ndị nke na-anụ asụsụ ndị igbo ka ha wee mara na obi nwanne ndị igbo abịago n'ọgbọ ịdị na-ewetara unu ọfọ nke ụtụtụ ka o si akpọtụ na ka a ga-esi wee na-akwalitekwa asụsụ igbo dịka o si aga n'iru ana m asị ka chukwu kere enigwe na ana gọzie anyị mee ka ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa ma okwu ọnụ anyị kwukwasara na ọfọ anyị gọrọ n'ụbọchị taa ka ọfọ soro ibie ree n'aha chukwu na ndị enu na ndị ana ise ise ise echefukwana na ebe anyị wetara ụnụ ozi ọma nke a na ọfọ ụtụtụ a bụ n'obinwanne igbo tv anyị nọkwa na youtube anyị nọkwa na facebook anyị nọkwa na tiktok anyị nọkwa na Twitter nke a na-akpọ X ebe ọbụna nke anyị nọ anyị nwekwara website nke a na-akpọ www.obinwannemnews.com gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị ma na-atụsị ya ka anyị niile wee bụrụ ofu maka na udo ka anyị ji wee bịa eziokwu ọ bụ ya bụ ndụ Obinwanne ofu obi ka anyị ga-eji na-aga n'iru na-enweghị nsogbu ọbụna ndewonu dejenu